ee dede ọ wụ ofu ajụjụ ahụ nwanna Israel keshi eche jụrụ n'izu ụka gara aga nke a sabidere isi na eruo n'izu ụka a ga-etinyekwa ya ọrụ ebe ahụ ọ jụrụ ajụjụ sị gịnị ka ndị nsọ ga-eme ebee ka ha ga-anọkwa gịnị ka ha ga-eme n'ụbọchị ndị ahụ nke oke mkpagbu ndị a
Ah, nwanne m nwoke amaara m na ụfụ aja ị chụrụla ya ị bịara ilekpọta ụmụ ya chụrụ aja ndị eri aja gị so ama m na ị nọ nso gbuo la 99.1 FM Real FM ọ bụ nga anyị nnọ gbuo n'ihi ya anyị ngụọra gị Matiu 24 n'izu ụka gara aga kwekwa ụnụ nkwa sị la anyị nlegharịa na anyị nye inye gị ịkụkwara gị ọdọ mba akwụkwọ mkpughe isi iri na atọ nwanne m gote akwụkwọ mkpughe isi iri na atọ a lụọ bụ ụdị ajụjụ na ọ bụ ha anyị chọrọ ndị nke kraịst kamgbe ajụjụ ụnụ kwesịrị ịjụ ta ụnụ nwee ike da-amata oge a ụnụ nọ n'ime ya chineke hiwara ụnụ ọnọdụ ya ta ụnụ nwee ike gbanarị ọnọdụ ya ka ajọ onye n'oge adịta chineke na onwe ya nji aka ya kwenyere ha sị ha ngwa ọ bụrụ na ị gawa skuulu hetala fọdụla afọ onye nkụzi skuulu gị adịghị ule elewaghịla ha wee mụwa ọgụgara skuulu gị ezigbo ke na mbụ ule ndị ike onye nwe anyị ntira ndị nke aka ya ga-edekwa na-ajụ ajụjụ sị n'oke mkpagbu a ndị nke kraịst agawa ime otu ole ọ bụ ihe anyị si da-akpọ gị oku ta ị bata n'ime kraịst ka o nye gị ike iji abụ nwa ka o mejuo gị n'ime mmụọ nsọ n'ihi na ọ bụ mmụọ nsọ nke ị na-edugharị gị ee na ọ gịghị n'olu ya na ọ sị gị si n'ụlọ fụta gị ihe na-afụta ya asị gị baa la ụlọ gị baa ị nụ olu chineke onye ikpe ore nga adịba gị mkpa n'oge agwana n'ihi na ụdị ndị iche iche na onye iro nji zube ya iji chụọ ndị nke kraịst ọ bụkwa otu a na onye nwe anyị nji zidata ndị mmụọ ozi ya n'igwe n'agbanyeghị na adịghị anya ịhụ ọgwe ma ọ bụrụ la gị ikwe ịga ije la ntụziaka chineke ị ga ịhụ inye aka we la ebe ị nọ n'ihi na anyị ga imepere gị akwụkwọ mkpughe isi iri na atọ gewa ntị ta ị lee ihe onye nwe anyị kwuru n'oge a we nọ n'ime ya
akwụkwọ mkpughe isi iri na atọ malite n'amaokwu nke mbụ o wee guzo n'aja oke osimiri m wee hụ anụ ọhịa ahụ ka ọ na-esi n'oke osimiri rigopụta na-enwe mpi iri na isi asaa gbuo gewakwa ntị o na-ekpukwa okpueze iri n'elu mpi ya okay na-enwekwa aha ụfọdụ nke na-ekwulu chineke n'elu isi ya ngwa medachi obi nwanne ke m ele anya ịda anụ ya otu ya eji gụọ ya la nwa anụ ọhịa nwere mpi iri n'isi ya nweekwa mpi asaa nweekwa aha nkwulu chineke mpi iri ya ahụ mbụcha mba ndị iche iche ndị nkwenyere ya o nwekwara n'ime mpi asaa ya kwa ndị mbụ world powers ndị ndị kwenyere ya ka ọma ka ọma ndị ọ ga-eji akwara ngwa ọrụ

bụ ndị a mbatachenụ n'oche ọchịchị a bụ ndị agwa agwa okwu bụ anụ ọhịa ndị a mbilirinụ adịghị nke nchere gị echiche ọma ọ bụchawa akụ ndọgbu akụ ndọgbu ọnụ ya dịkwa ka ọnụ ọdụm
adịghị onye nwe mbere ichere gị ndụ ọ bụ ịdọgbu ụlọ ịtarị gị isi were afọtachi ndị nke kraịst gewa m nụ ntị
dragọn ahụ wee nye ya ike ya

Gaa l'ihu.
M wee hụ otu n'etiti isi asaa ya dịka a ga-asị na etigburu ya ruo ọnwụ lee hụrụ otu dịka isi asaa ya dịka a ga-asị la etigburu onye a dịka sị na onye a ndịra before lọ nwụrụ na ọ dịkwaghị ya ada ele ya anya ọ dị ma ọ bụ ya onye ma ọ bụghị ya
E wee mee ka ihe otiti ya ahụ nke na-eweta ọnwụ laa. emechakwara he otiti ya ahụ nke na-adịla mbụ dịka taa marala onye a dịka gasị onye ache ma onye a ma ọ nwụọla la he otiti ya ahụ lọ marasị lọ laala lọ gbakeela lọ laghachikwala n'ọchịchị egwu O wee ju ụwa dum anya. ya ewee ju ụwa dum mmadụ bi anya Ha wee so nwa anụ ọhịa ahụ n'azụ.
ha ewee so nwa anụ ọhịa ahụ n'azụ mbụ mpi iri ahụ na mpi asaa ka ọdụsọ ya
ha ewee kpọọ isi ala nye dragọn ahụ ha ewee kpọọ isi ala nye dragọn ahụ n'ihi na o nyere anụ ọhịa ahụ ịchị isi ya n'ihi na o nyere onye ahụ nọkwasara n'oche ọchịchị dịka mmadụ ma otu ọ dị anụ ọhịa na ọ bụ o ji ịchị isi ya tifee ya n'aka ha kpọkwara isi ala nye anụ ọhịa ahụ sị onye yiri anụ ọhịa ahụ onye pụkwara ibu agha megide ya ha ewee malite ịnya isi n'ime onwe ha gbuo la we nga-abụ world power gbuo la we nga-eji power gbuo ike nga-adị l'aka we ndị country ndị obodo pụrụ ibu agha megide anyị we amalite ịkpọ isi ala nye anyị isi la we nwetara he we nchọwa
ewee nye ya ọnụ nke na-ekwu oke ihe ihe nkwulu Chineke e wee nye ya ọnụ nke na-ekwulu aha nsọ Chineke otu mmasịrị ya he mmasịrị ya ya agwa ndị Christians he mmasịrị ya ya ekwuluo mmasara ndị nke Kraịst otu mmasịrị ya ya agwawa okwu ụdị iwu mmasịrị ya ya eti ya megide we e wee nye ya ike ime omume ya ọgụ ọnwa abụọ na abụọ e wee nye ya ikike ha ọ sọrọghị onye ha na-agba nkwa ọjọọ n'ala Igbo ngwa ngwa ịlawara abụla n'imo na a ga-eche gị elee ya nye ya ikike afọ atọ na ọnwa isii ịmara sị ọ dị nne mmiri ikwu chineke kwuo chineke sịrị ya dụọla akpa nne mmiri nyara ịmara sị ha niile nwere n'ime ndị nke kraịst a sị gị mee chineke wee nọnyere wee napụta ndị m bịara ikpere ya n'ime mmụọ na eziokwu n'ihi ya ta ụjọ ghara ịtụ gị na onye nwe anyị nkwenyere ta ọnọdụ ya dị emeela provision of nnafụta nye gị o meela provision of ebe mgbaba nye gị n'ihi ha naanị nwere nke ọ bụ ige ya ntị gee ya ntị ụjọ atụla gị ọ bụla eziokwu la aga idukwa mgbe a ga-ejuwa ndị ndele ekwebeghị ịnara ha ndị ndele ekwebeghị ikpere ha ndị ebe a nọwe ọbịa mgbe gboo ikpere chineke ọbịa mgbe akwụkwọ jemis nsị sị onye ọbụla nke na-ekpere chineke nke adịghị akwa ire ya nga la okpukpere chineke onye otu a furu ọhịa n'ihi na mgbe ị ga-ede ele nwanna anya chere na ọ bụ nwanna gị n'ime onye nwe anyị n'ezie mana ọ bịara emeta gị ọnụ ngwa ngwa ọ metachara gị ya ghọọ sabọ megide gị gaga sị lekwa n'ebe ọ nọ onye ekweghị ime ha a sị mee lele ṅụọ hedo oke ihe a na akwụkwọ matiu kwuru sị mgbe ahụ ka ha ga-arara unu mgbe a ka ha ga-arara unu nye uche gị ndị nwanne gị mgbe a ka ndị ị kpọkwara ndị nke kraịst ibe gị ndị ị chekwara ọ bụ ndị chọọchị ibe gị la aga wee rara gị nye n'ihi la ị kọọra wo otu iji daa onye nwe anyị ji de edubiga gị na-ekpuchita gị ịmaghị na onye ị kaara ya mbụ sabọ ịmaghị na onye ị kaara ya mbụkwa otu ndị ahụ ya agakwaga gị ree gị ebe ahụ so n'ihi ya ọ bụ ya mbụ ọnọdụ ịbachi n'ime ya gbuo ha e nyere ya mbụ afọ atọ na ọnwa isii iji rụọ ọrụ ya baịbụl ji sị na onye ọbụla nwere ntachi obi ruo ọgwụgwụ na ọ bụ onye dị otu a ka a ga-azọpụta nwee ntachi obi na ụdị kọndishọn ọbụla e tinyere wee gaa ịhụ na kọndishọn a adịla ike inye ụmụ nri ọ dịla ike ogwe gị iri ọ dịla ike na biznes gị ọ dịla ike na ha niile ọbụla ego gị ebe ị nwere na ebe i dowara ya baịbụl sị nwee na chineke ntachi obi la ya nga ịnapụta gị zọpụta gị elite agara niile ụwa na ị chọrọ isi aga isi ekwesị lekwa gị ihe niile ndị a la akwụkwọ Pita nsị la akwadobere we nye ọkụ ma ego gị ma moto gị ma ụlọ gị a sị la a ga ịpịachi ụwa na ị nọ n'ime dị ka ute repịa ya n'ọkụ la ọlụ niile a lụrụ n'ime ya n'ihi ya lee akpadaghị ha ọbụla eji wede afụtache chineke sị gị na ị nwee ntachi obi ruo ọgwụgwụ nwee ntachi obi cherewe ruo afọ atọ na ọnwa isii ị ga-ehụ ha chineke gị bịata ime gaa n'ihi o wee saghe ọnụ ya ikwulu chineke ya ewee saghe ọnụ ya ikwulu chineke chineke adụọla akpa nne mmiri nyara ogwe gị dụọkwa akpa ha ọbụla gị ga-egabiga nyara ya ụjọ atụla gị na ụlọ ikwuu ya ruokwala ụlọ ikwu chineke la ọ ga-ikwulu ha niile gbasara kristians otu ụnụ nji de ekpe la o kwesịghị ekwesị otu ị ga-esi ụnụ mbụkwa ka ụnụ mbuke etie iwu ndị ike megide ụnụ bụ ndị bi n'eluigwe e wee nye ya ike ibu agha megide ndị nsọ na imeri ha e nyere ya ikike ibu agha megide ndị nsọ ndị nke kraịst na imeri ha ghọtakwa ha okwu a mfụtara otu nwoke mụ na ya na-azụ ahịa n'ụwa ọ sị na papa ya gwara ya na obodo nna otu na nje emegbu we mgbe ọbụla sị na ọ bụ obodo a nwe imegbu we n'ihi na ngaa ya ngakwara ahịa ebe ka wee gbuo mmegbu niile egwu bịara ya nabatara ya otu a si ya dimkpa ahụ na eh, na papa gị gwara gị na obodo nna otu dịsa emegbu unu gị elitala ụlọ yara nyara akpa mmegbu gawa taa megbuokwa gị ka ị lọwa onye nwe anyị nsị la ọ ga-imeri unu ụzọ esi emeri gị ọ bụ otu ole

e nyekwara wa ikike na skuulu ụtụtụ nwa na-ada aga ya dị kọndishọn a ga-enye o ji aga skuulu ma iri chifu ya ọ bụ ya mbụla ọ gaghị ịga nke pụtara na mmụọ nsọ nwere ike ịsị mmadụ kwụsị ụmụ gị agakwala skuul ọ bụghị mmụọ nsọ nwere ike ọ bụ ya n'ebe ntị si wee na mbụ la gbuo mbụ oge awa ige chineke ntị ị sị na ị kpewara chineke ị naghị anụ olu nna gị ị naghị anụ olu onye ị kpewara hee nwanne m he nkọrọgo meghachasịkwa obi gị n'ụbọchị ndị a lụọ ịchọghị iru chineke gị si ya mepee ntị gị mepee anya gị ka aghụghọ niile nke ajọ onye na nji abịa ka ọ bụrụ ihe nzuzu n'ebe ị nọ ị matara gị na onye nwe anyị nyere wa oge afọ atọ na ọnwa isii ị ga-idi ya ị ga-imeri ya n'ihi na ihe kraịst nkwadobere nye mụ na gị a sị la ntị anụbeghị la anya ahụbeghị ihe ya nkwadobere nye ndị hụrụ ya n'anya ndị ngere ya ntị ndị rubere ya isi ndị mkpọrọ isi n'oke mkpagbu a gabiga ọ bụrụ mmadụ were ugboro atọ n'ụbọchị wee hụ otu owu wee rie ekele chineke ekele agaghị we ikwe ikwenyewara anụ ọhịa agaghị we ikwe ịnara akara ya agaghị we ikwe ịkpọ isi ala nye ya ihe niile ejiri mara ya egwepụtara na onye nwe anyị nga imeta ndị nke kraịst nkọtacha ya kọta aghụghọ ya ma otu ọ dị ya so onye nwere ntachi obi nwee ndidi ruo ọgwụgwụ ọgwụgwụ nke oge enyere ha ọgwụgwụ nke oge enyere ha inweela ha ndidi tachie obi chere we wa chịcha ọchịchị we rụcha ọrụ we chineke nsị la ya nga ịzọpụta gị Amen. Amen. la oge mweli nke ndị nsọ la ya nga iweli gị Amen. n'ihi ya nwee ntachi obi nwanne nke m gali Dede, nke pụtara na ihe oke mkpagbu a kwere abịa jewu ndị nke kpọrọ wa ndị nke kristian ndị Ndị otu ndị Kraịst. nke kraịst n'ezie Bụ ndị nsọ. ọ bụghị edobe ọnụ ọ bụghị ndị kpọrọ onwe ha ndị a kraịst mere ndị nsọ ya ndị a kraịst mere ndị nke ya lọọ bụ ndị esi na-abịata njem a n'ihi na ekwensu onwe ya amarala ihe dị la baịbụl mgbe nwanna pita ndị asị la ya nọ hụ na ndị mmụọ ozi ka eluigwe mepe anya ya o lefụrụ anya bịa bịa hụ ihe chineke rụrụ ntị la anụbeghị anya la ahụbeghị ọ ga-inye ndị nke kraịst ndị mmụọ ozi ndị echere ma ọ bụ wele esi rụọ ihe ndị a dum mgbe a bịara ọbịa n'olu sọ bụ mmadụ onwe ya wee tiweta aha mmadụ gịnị ka ọ bụ lọọ bụ eze n'eluigwe bụkwara eze n'ụwa ọ bụ ya mbụ iwe ekwensu ndị a chineke mere eze n'eluigwe etikwa ngịrị bịakwala ụwa lọọ bụkwa wee ndọmeti ndọmineti ọ bụkwa wee kakwa inwe ọ bụkwa wee nwere akụ wa dịkwa eri ebe na daanụ dịkwa akachakwa eluigwe ya elee ya bịa bịa tii ya meshọ ndị ike ile onye ka ahụ mbụ ke kraịst ọ marala ihe dị la baịbụl ọ bụrụ na ị hụrụ kraịst n'anya la ị ga ịkpọ ihe nweta nke ụwa asị ọ bụrụ na ị hụrụ kraịst n'anya erite aghara niile nke ụwa la ị ga ịkpọ ya asị n'ihi ya na ọ bụ otu eti ya n'oge iji akpọ ihe nweta ụwa na asị isi aga akpọ ya asị ọ bụ igekwa ntị ọ bụrụ na adịghị baịbụl ị gụwa da aghọta gbalịsi ike hụ la ị nọ la real fm 99.1 every sunday half past 8 mepee akwụkwọ nsọ gị ka ihe omimi ndị a la onye nwe anyị nke ide egwefụta ede enye ndị nke aka ya mepee akwụkwọ nsọ gị adịghị chọọchị ọ bụ adịkwanụ aha chọọchị chineke mkpọkwasara ya ọ bụ deliverance prayer group ndị otu ekpere nnapụta ọ bụ ihe ọ fụtara n'ihi ya nwanne ke m ekpere ọnọdụ ke na anyị nnọ gbuo ọnọdụ ke na anyị mbara n'ime ya gbuo anyị azọbara ụkwụ na ya nlakwa azụ adịghị ihe naanị ị gasị ide ekpe ekpere ị gachala lọ ma ihe job la eji eme ya nga chi foro ya malite ikpe ekpere si chineke a dị ụzọ ọbụla m jiri mehie taa biko gbaghara a dị ụzọ ọbụla ụmụ m ndị fọrọ m ji mehie taa biko gbaghara gị da wọchị onwe gị da wọchị okwu ọnụ gị da wọchị agwa gị ahịa ị nwere onye iro njisi ma ejighị ụgha ireghị ya gbuo mgbe ọ bụ oge ị ga-adụ onwe gị ọdụ cheta ihe chineke nkara maka ndị ụgha lara inwe ngwa ahịa ọ masị gị dashi ebe na dashi gị dashi ya ya amasị gị nara ego gị sịkwa ihe m ga ire ngwa ahịa m ya m zuora gị zụrụ ma o zuora gị hafụ etila m ụgha la ọnụ gị gwere otu a mee business mara la aja ebe ije mara la anyị ga imecha ga eguzo la iru onye ikpe ụwa mbụ jizọs na anyị ga-ewecha la iru oche ikpe a gị lezi anya mara otu iji azụ ahịa mara otu mmadụ ibe gị ji na-akwabara gị n'ụgha gị chọwa ụzọ isi agba- gbafụta onwe gị lee ihe ọ bụla gị na-ana iji na-eriju afọ nyoma enyoma ma aghụghọ ma ọ dị ya nyoma enyoma ma ụgha ma ọ dị ya nyoma enyoma ma n'ụzọ ọ bụla mmadụ ibe gị jide asụ ude na nweta ego ga ka ime ihe ọsịsọ wezụga onwe gị wezụga aka gị na ya lahụ onye nwe anyị sị hio mepe akwụkwọ nsọ mbụ ime gị si inwe rapture value nweli nke ndị nsọ otu ị ga-eso zaa prezent n'iru chineke gbalịsie ike mere na mmadụ ibe gị ọma gbalịsi ike ọ bụ ya bụ ebere a chineke sị na ya na-achọ ọ bụghị aja ọ bụghị ụdị okpukpere ka na anyị kpe ụbọchị anyị gara chụrụ chineke aja Mm-mm. gbalịsi ike meere mmadụ ibe gị ihe ọma gbalịsi ike lụọ ọlụ ebere nye mmadụ ibe gị ihe nna otu a ga-enye aka dubiga gị n'ime oke mkpagbu a Ehe, dịkakwana a na-ekwu a sị gịnị ka ndị nsọ ahụ ga-eme mgbe ahụ otu a ga-esi gaa gaa ozugbo otu a ga-esiri eme ya ọ bụrụ onye ka e jidere Onye ka ọ dabara dị ịbọ gị Ee, nwanne ka m laa ajụjụ gị mma mma dịka m gwara gị la jizọs kraịst si dịka esi deere ya john the baptist na otu a ka o si gaa dịka esikwa deere ya onwe ya na otu a ka ya si gaa adịkwa otu chineke si deere gị ya bụ la ịma gị ọ bụrụ la onye nwe anyị zubere n'ime oke mkpagbu a la ị ga ịtọgbọ ndụ gị n'ihi kraịst la a gawa igbu egbu n'ihi kraịst onye nwe anyị na onwe ya nke ịbata ihe a yiri gị aja na ị gaghị ịma ihe mmewanụ na ọ bụkwa ya nke ịkụfụta gị n'ime aja na ị gaghị ịma ihe mmewanụ ma aja mba anụ ahụ eyiyi n'ihi ya atụla oke ụjọ na chineke gị haziri ọnọdụ ya gbuwara gị ụzọ mgbapụ o mere ka ọ dịrị gị mfe ndị nke kraịst gbuo abụkwaghị oge awa gị ga iji ekpere gị nga ọ bụ ịrụrụ aka legide gị iru gị rụọ na bank labụ gị sọba ekpere gị dịta ka ụmụ ọhụrụ a ga-achọsiri gị ike site na ihe gabigara n'ụbọchị ahụ ịlọdụ gị bịa nyocha onwe otu i si gaa rịọ chineke mepe ọnụ gị rịọ ya na ụzọ m jiri mehie taa biko gbaghara adịkwa n'ụzọ ị chọtara i ji mehie kpọ ya aha sị nna biko napụta m gbaghara m lekwa ụzọ m hụrụ onwe m taa kwa omume m hụrụ onwe m taa biko nna gbaghara ị rịọchaa rịọrọ ụmụ uwe ntoro eto n'ihi na baịbụl sị na a pụrụ ịzọpụta ụmụ gị site n'aka gị onwe gị onye kwere ekwe a pụrụ ịzọpụta di gị site n'aka gị onwe gị kwere ekwe ọ pụrụ ịzọpụta nwaanyị gị na-ekweghị ekwe site n'aka gị onwe gị kwere ekwe unu mmata ihe ndị a ya na ọlụ uche unu gbuo ọ bụkwaghị oge ee, ekpere nke plus god minus satan gị si eme ya mbụ nga ị bịara ịgọzi nri iriwa a sị gị eme ndị otu a na oge oge anyị nọ n'ime ya gafere otu a n'ihi ya ọ bụrụ na chineke bụ nna gị kee mgbe oge i ji egosi egwu ya ọ bụrụ na chineke bụ onye nwe gị ke na mgbe oge ahụ i ji egosi nsọpụrụ ya lee ebe ị nọ chetakwala ndị mmụọ ozi ya e zidatara wela igwe gara wela abụ ngada ịda akọ ka ịgada ịgadaghị eme ịkakwa iche ma ọ bụ mmadụ edetu onwe ha niile ahụ ọwa ka o si na-aga aga na anyị bịara n'okpuru anyanwụ adị ndị mbịara ividiyo ya adị ndị mbịara ile otu o si na-aga ha niile letara wee a gawa izi ya n'oche ikpe ma anyị ndụ n'ihi ya ka m ji sị gị lezie ede anya otu i ji dị ebi ndụ otu i ji dị azụ ahịa otu i ji dị arụ ọrụ ihe ọbụla ị ga ime a sị gị lezie ede anya kwụwakwa aka gị ọtọ sikwa na ihe ọbụla bụ mmehie wezụga onwe gị sekọnd timoti chapta 2 vas 19 ọ sị ngere ntọala nke chineke tọrọ na ọ na-eguzo ọ bụkwa ka ọ na-eguzo o guzorowo chineke akawo ya akara nke ọ sị n'onwe ya na ya maara ndị nke aka ya n'ihi ya ndị nke aka ya onye ọbụla nke na-akpọkwa aha chineke si na ihe ọjọọ mee gịnị Wezuga onwe ya.
ọ bụ ya mgbe ọgwụ ya tụọ ndị isi otu nke ọbụla otu o mere na Mishak Shedrak Abednego. otu a na ọ ga imere anyị.
otu a Otu o mekwara Steven. otu a Eh? na ọ ga imekwara ndị ahụ nọ Steven. anyị so otu ya masịrị wee dozie nye onye ọbụla nke kwere ekwe kweshi ike kpebiere kraịst hụ ya n'anya ruo ọnwụ ọ sị onye ọbụla nke na-achọ ịtụfu ndụ ya na onye dị otu a nga ịchọta ndụ onye akwado na-egharịrị achọpụta ịtụfuo ndụ na onye dị otu a nga ịtụfu ndụ ya n'ihi ya na ọ bụ okwu chineke okwu ole n'ihi ụbọchị nna nke mana gị mbachi n'ime ya ebe ị na-achọ ịhụ ndụ gị n'anya ị chọghị gị onye okwu ụgha onye aghụghọ ele anya mgbe i ji agọnarị kraịst emaghị na ị makwaghị onye ọ bụ ikpe tobekwara ya mbụ naanị ka ị dị ndụ a sị na ọ bụ ka ị gọchakwa agọ aghachakwa ụgha egbuokwa gị gakwa ga ekere oke na ahụhụ ebighị ebi n'ihi ya na ọ kakwa mma adị ka unu nji bịala akpụọla m isi chere mkpọrọ ngwa na ọ na-emewe n'ihi ọ bụgoro na kraịst ọ bụ nnọọ kwuo ọdọ ga-abịa ma anya adịghị na anya nwa anwụ n'ihi ebe ọ bụla anyị na-ahụwala elu ụlọ ndị anyị gaje kewe nwanne ke m gwere ntachi obi n'ime odudo nsọ n'ime ikwesị ntụkwasị obi soo Chineke anyị ọ gaghị ikwe ka ihere mee ndị kwere na ya Amen.
e nyekwara ya ike ịchị ebo niile ọbụla na ndị niile ọbụla na asụsụ niile ọbụla na mba niile ọbụla ọ sị na e nyere ya ikike lelee ebo niile ọbụla ga ebe niile kristian nọ lelee ebo niile ọbụla ga ebe niile ndị nke kraịst nọ adịghị ihe ị nwere n'akpa gị ngwa gwere gawa la ndị ọbụla nga iguzoro m ha ga iguzoro m ndị ọbụla nga ikwesịrị m ntụkwasị obi ha ga ikwesịrị m ntụkwasị obi ndị ọbụla chọrọ ikpere m n'ime mmụọ na eziokwu ihe ọ sọrọ o vuru bịa ndị nọ otu a nga iguzo guzoro m ọ bụkwa ndị nọ otu a bụ ndị chineke na-achọ ọ bụ ihe o si nye ya ikike ime otu a gazuo ụwa niile
ndị niile ndị bi n'elu ụwa ga-akpọkwa isi ala nye ya onye ọbụla a na-edeghị aha ya n'akwụkwọ nke ndụ nke nwa atụrụ ahụ ị na-anụ ya ndị niile bi n'elu ụwa ndị chineke na-akafughị akara dịka akara na revelation chapter 6 revelation chapter 7 ndị a niile na-akafughị akara ha ga ịkpọ isi ala nye ya ị hụ na ndị a kara akara mkpụrụ ego ga-anara akara ka wee rie kwa nri ka wee zụọ kwa ahịa ka wee mee biznes a sị ndị nọ otu a nga ịkpọ isi ala nye ya ndị nọ otu a nga ikwenyere ihe niile o vu bịa na ọ bụkwa ndị nọ otu a bụ ndị ọkụ ala mmụọ nwe ha ga-ala n'iyi
onye e gburu site n'oge ntọala nke ụwa ọ bụrụ na onye ọbụla nwere ntị ya nụ
ọ bụrụ na ọ dịrị onye ọbụla ka a dọta ya n'agha ọ bụ n'agha ka a ga-adọta ya jizọs na-agwa gị otu a onye nwere ntị ya nụ lee onye e gburu site la ịtọ ntọ ntọala nke ụwa bitụta ada atọ ntọala nke ụwa mbụ jizọs l'ọ bụ ya na-agwa gị otu a ị chọrọ ka a dọrọ gị n'agha mgbe ị nụchara okwu ndị a l'ọ bụ l'agha ka a ga-adọrọ gị ị chọrọ ịga ọkụ ala mmụọ l'ọ bụ gị ji aka gị họrọ ịga otu ọ bụla gị ji zubezi nwa chi ọbụbọ la ndị ozi ya l'ọ ma emee gị t'i nwee ike rie nri t'i nwee ike nwee ego l'ọ bụ gị nji aka gị họrọ otu a ị họrọchakwana ya l'ị ga ịta ahụhụ ebighị ebi
Mhm. ọ bụrụ na onye ọbụla ga-eji mma gbuo a ga-eji mma gbuo ị nụla Gbuo ya.
l'ọ sị gị ọ bụrụ na ị nweghị mma agha ma ire ihe ị nwere Ịbụdachi onye ọbụla chere nwanne gị ka ọ na-agwa gị sị ọ bụrụ na ị nweghị mma agha ma ire ihe ị nwere gaa zụrụ mma agha la ke na bụ ekwu okwu ọ bụ ya ka- ọ bụ ya bụ ke nwe okwu a Otu a. ke na-asị la chineke na onwe ya ji aka ya kwenye hazie ọnọdụ a dị ya wa ozi i kwenye ma na egbe gị sị gaga egbu onwe Hmm. ọ si la mma agha la a ga-esi gbuo gị Otu a. n'ihi na ị gara ibuso chineke agha Otu a. ị gara imegide okwu chineke ọ bụ ya bụ ha o ji sị onye ọbụla nke ga-ewere mma agha sị ka e gbuo la gị si la mma agha gbuo gị lee mana sịla abịala wee force gị against your faith gị ga mịa mma mm ọ bụghị okwu ọ bụghị okwu ọkpụkpụ aka ọ bụghị okwu ịgba egbe ọ bụghị okwu mma ha gasị na-eme ndị aga chineke ntị nye ndị ala emefụwela aga wee nwa anwụ n'oge a onye nwe anyị gakwa ịdị edu na-echekwa we ebe ọbụla si gbaba gbaba ebe ọbụla si weba awa aba ha sụwe ma ewe eme ọ kwụchala ihe niile si wee daghachi ịrụ 5G netwọk a so that ebe ọbụla ị gbabara ka e nwee ike hụ nweta gị nke pụtara na ụfọdụ ga-ahapụ ụlọ ha gbaba n'ọhịa m sị gị akatala ngwelatara olu ala ọ bụ ya mbụ ịnụ olu chineke si dịba mkpa ahụ ịnụ olu onye nwe anyị ya sị ihe n'ụlọ gbapụ ihe n'ụlọ gbapụ ọ bụ ya bụ osisi ile ekpere nke ndị kraịst a na-iji kwago ugbu a ịrụrụ aka gị gị ịrụ gị ịrụ ọla bunker la bụ ya bụ la ikpere ekpere gboo na ị ga-enye onwe gị n'ekpere t'i nwee ike dị anụ olu chineke t'i nwee ike dị ege dị ama ihe onye nwe anyị sị mee l'oge a wee nọ n'ime ya t'i nweekwa ike na-abịaru redio ogu nso a dị ọtụtụ ezigbo ndị ozi chineke onye nwe anyị nyere ozi ndị a ndị sikwa l'ọnụ we dị ekwupụta ke mbụ eziokwu na ọ bụdịghị naanị anyị chineke nwere ezigbo ndị ozi n'oge na ọ chịbatara n'ime ọrụ a otu a ka ọ dị ị ga ịgata l'aka we dị anụkwa ke mbụ eziokwu ndị nna otu a sokwa la target ndị a ga ịchụwa n'ihi na onye iro mbiele ndị e si l'aka we dị emepesi anya unu achụwa we otu a ka ọ dị n'ihi ya ọ bụdịghị naanị anyị bụ ndị ozi chineke nọ n'ụwa onye nwe anyị nwekwara ọtụtụ ndị ozi la ọ chịbara n'ime ubi a la ọ chịbara n'ime ọrụ a asị gị gee gbanwe ntị ọ ga-adịrị ka ị nụrụ mgbagwujuru gị anya tụ ụbọchị ekwe asị gị jụọ kwa ajụjụ n'ihi ya nwanne ke m ọ dị onye ọdọ
ee ajụjụ ọzọ bụ nke sitere n'aka nwanna ụzọma onye si flyover ọ jụrụ sị n'akwụkwọ nsọ a sịrị gị ekwela ka aka nri gị mara ihe aka ịkpa gị na-eme ya sị o kwesịrị ka mmadụ nyecha onyinye na nzukọ a bịa mewe ya announce ma onye ahụ a na-eme ya announce ya sị ihe dị otu o kwesịrị ekwesị ee nwanne ke m ha anyị nwere mbụ ntụziaka adịghị ikpe anyị bịara ikpe abịala ha anyị hụrụ la akwụkwọ nsọ kwa akwụkwọ matiu isi isii chineke nsị ebe ị nye onyinye gị maka ị bịara inye chineke ma he ọma ị bịara imere mmadụ ibe gị ma afụnda opi n'ihi na he nna otu a mbụrụ mitili iri mitiwa ngọzi gị n'eluigwe chineke nna gị onye na-ahụ n'ihe ahụ na nzuzo amarala ọlụ ya lụrụ ya ewere gwere ụgwọ ọlụ nkwesịrị ọlụ a dọwara gị mgbe ị bịara bịbịa chọọ thank you mgbe ị bịara bịbịa chọọ praise ka a bịbịa jaa gị too aha gị sị ọ bụ gị nyere he nna otu ọ bụrụ mgbe ị nọdụ eri ụgwọ ọlụ a ọ bụrụ mgbe ị lechara ụgwọ ọlụ a nke i ji siri ike rụta arụta bọọlụ i nyere goolu a sị egwefuta ya tụọ throw in ọ ga-adị gị mma ọ ga-emasị gị n'ihi ya lezie anya ka nganga na onwe na mfuli elu ghara ime gị gị iripịa ka ị rụtara arụta na chineke na akwụkwọ matiu isi isii nọ sị gị emenda otu a ọ sị otu a akwụkwọ matiu isi isii malite n'amaokwu nke mbụ na-asị otu a lezienụ anya ka unu ghara ime ezi omume unu n'iru mmadụ ọ sị unu lezie anya ka unu ghara ime ezi omume unu n'iru mmadụ ka ha wee kirie unu ka ndị mmadụ ghara ịsị hee lele he nwoke ke na eji ya chineke nji ya lụọ lee he nwaanyị ke na mmere na chọọchị lele he nwaanyị ke na mmere brother ke lele a sị na ọ bụghị ya na uwe ke na onye ke ntị ya ma ọ gba ọtọ bịa
ma unu emeghị otu a nụ unu enweghị ụgwọ ọrụ n'ebe nna unu nke bi ọ bụrụ na unu elezipụghị anya la ọnọdụ ya na unu enwedịghị ụgwọ ọrụ n'ebe nna unu nke bi n'eluigwe nọ ya mere mgbe ọbụla unu na-alụ ọrụ ebere afụla opi n'iru gị n'ihi mgbe ị na-alụ ọrụ ebere afụla opi
ọbụna dịka ndị iru abụọ na-eme n'ụlọ nzukọ unu na na n'ụzọ unu dịka ndị iru abụọ ndị aghụghọ ndị iru abụọ okwu ọdọ eme ọdọ na-eme la ime ụlọ chọọchị ụmụnne m unu esonda wee mee adị onye m bịara bịa gbaziri gị shoe bịa chọọchị sị ya yiri gaa chọọchị agwanda ndị mmadụ sị na shoe o yi na la ọ bụdị ke gị adị onye m bịara bịa gbaziri gị uwe gị ebe ọ gara aga na gị agwa ndị mmadụ sị na uwe ya o ti nga

ka ị ghara ịnara otuto n'aka mmadụ ị nachaa ya chineke agaghị nye gị ọdọ chineke agaghị kwachị gị ụgwọ ọrụ ọdọ n'ihi na ị nọla n'ụwa napịa ya chetakwa la ọ sị na a ga-eji ọkụ nwalee ọrụ niile anyị lụrụ mgbe anyị ga-alụrụta ọ bụrụ a chịrị ọlụ a niile rụrụ kee ya dịka ngwugwu were ya chịba ya n'ọkụ ọkụ na-ekwarị kwarị kwarị kwarị chaa nyụọ ndị ọkụ na-erefughị mbụ ndị a ga-akwụ ụgwọ ya. ị hụ na ndị ọkụ repịara mbụ ndị nọ n'ụwa tapụ ya ọ bụ ndị nọ nara otuto ya ebe na ya sị gị lezie anya ka a ghara ime ya Kekwanụ maka ndị rụrụla mmadụ ụlọ Ka ahụ gwa o so nwere ahụ ọma ọsọ ma a zụọla ya ụgbọelu mechie ọnụ ọ dị mma ibi na adị ọtụtụ ndị na ihe ọma e mere wee bịa isi weta nke ụwa si nọnọnọnọ thank God kelee Chineke gị bụ ikwu ola kụwa sị maka ngere ma maka na ọ bụ Chineke lụra gị ma ị ga-enye Chineke ekele ị na-anụ kraịst mara lụchaa aka ya abịa ikele ya sị ga ebe a la-eji ekpe na chọọchị a ga ga-enye Chineke ekele ee ka a ga-enye Chineke onye nọrọ n'okele abịala ikele so ọ bụ ya bụ otu ọ nọ nwanne ke m ọ bụ ya bụ ntụziaka onye nwaanyị gaa n'ọdọ ọ nwekwara ajụjụ ọzọ ọ jụkwara otu ee, otu ụzọ ọma ọ sị otu onye ozizi nwa ya bụ onye ohi Mm. ya sị na onye ozizi dị otu a ọ pụrụ ịbụ ezi onye ozizi n'ezie
la nwa ya mbụ onye ohi na onye ozizi ahụ nwa ya wụ onye ohi ngwa gewa m nụ ntị ụmụnna m adịghị ihe ndabara la-eji adabara mmadụ okpuru anyanwụ na ihe ndabara adịghị onye ọ sọ a dị otu pastọ ọ gbalịsi ike iprichi ihe gbasara ịkwa iko na omume ọjọọ ụmụ mmadụ mewala chọọchị ya eprichi egwa prichicha ya adabala nwa ya nwaanyị gaa tụrụ ime ọkwa mgbe e ji kpọtụrụ m m anụ ya m asị ihe a la-eji eprichi na chọọchị ka a ga-emepe ọnụ gwa ndị chọọchị sịkwa ihe ndabara nwa gị ekpuchila mmehie nwa gị ya agaghị eme ya ọtụtụ ndị chọọchị na-ahụ na ede ha ọ ga-aka dị ekwusie baịbụl sị zụpụta nwatakịrị dịka dịka ụzọ ya si dị bụ ụzọ chineke mgbe ụbọchị gasịrị na ọ gaghị esi n'ime ya pụọ a dị ụmụntakịrị na a zụkwara zụchakwa otu a ma ajọ onye iro a agbara ihe ọjọọ gbaba n'ime we a dị ọtụtụ ndị dị ime ma ebe akwụkwọ nsọ ekwuola ya na mbụ ị rịọwa chineke nwa sị ya nye gị nwa nye gị nwa ya ekwere nwa nye gị ọ bụdịghị nke obere hmm. dịdị ike ekpere n'ihi na ajọ onye iro agbanwe ọ dị nwaanyị n'afọ were ihe ọjọọ tiye ihe niile o si dee eme ụfọdụ ihe ndị a mbụ tee egwere ya kwutọọ ezinụlọ nke kraịst tee egwere ya ma eji ije ozi nke kraịst ọ bụ ya mere onyenwe anyị ji kwuo okwu ọ bụrụ na ị gere anyị ntị izuụka gara aga ị chọrọ ịbụ onye ozi chineke na i mere nke ọma agụụ ọrụ ọma na-agụ gị ma onye dị otu ahụ kwesịrị ka enyocha ya enyocha marụta ụmụ ya nnu ma ọ makwala ezinụlọ aka ya achịkọta adị ndị na-amaghị ụmụ azụ adị ndị hapụrụ ụmụ ụmụ ekwere aka wezuo onwe ha omimi ndị a chineke maara ya ọ bụ ya bụ o si sị anyị ekpele ikpe ọ bụ ya bụ onye nwe ụwa o si sị anyị ekpele ikpe ma otu ọ dị kọnshens gị nga ịda apịa gị hela nwa ị mụrụ mmebiwa ozi ị jewa n'ihi ya nwanne ke a dị ọtụtụ ndị he m si laik ha ndị ọcha nwanne m otu e nwere ike resign n'ọrụ a n'ihi agwa nwa akpawa kpọwa chineke rịọwa ya arịrịọ n'elu isi ụmụ gị izu ụka ọdọ anyị ngakwa ịbịa anyị ga-eji olokwa n'ihi oge egwerela ohere anyị kwesịrị iji kwuo okwu n'ọnọdụ ya a sị ga-eme ndị ọsọ isi emeso onye dị otu a ọ bụ iji eji ekpere dị aka nwanne ke kpọrọ wee akara ekwentị ndị a
Akara ekwentị ndị a bụ 07043314844 nke ọzọ 09075 798919. ihe ndị a mbụ akara ekwentị ị ga-eji daa akpọ mebe akwụkwọ nsọ na 99.1 fm real fm sita la ịkpọ mebe akwụkwọ nsọ sala ịtụziri gị aka sala ịza ajụjụ gị ị ga-eji nke a mara ihe mere ndị nke kraịst niile si nwee mmasị n'ọrụ ndị DPG.